igbo ndị ọma niile anyị ebe egwuregwu ka anyị nọ taa taa anyị ga-eleba anya na ihe dị ka nke a kedu ihe mere gị ị na-echefu echefu otu ihe emela n'ụwa kedu ihe nke ị na-echefu echefu igbe igwe gara ama egwuregwu ebe a na-eme ihe niile ihe a na-eme eme ya eyihe ihe biko apụọla m nụ ka a ga mara ihe m jụrụ gị ugbu a ihe m gwara gị ugbu a ya mara ihe ọha na eze nwere ikwu maka ya ọkwọ ụgbọala alariela m igbo igbo alala m aha m bụ aha gị bụ hmm, aha m aha m bụ Ọbịageriakụ Cecilia ụwa adịghị ka e chere nne m nna m awụghị onye Mbaise eshi m Ụmụobo na n'Ụmụawada Ọnịcha, Ezinihitte Mbaise nke nọ n'ime Imo steeti.
ndewo ị bịa n'ama egwuregwu biko m jikọta dịka ibe ya mgbe ahụ ị na-eto o nwere ofu ihe otu ihe ị ga-echeta na ị na-echefu echefu n'ụwa mere gị mgbe ị dị ntakịrị ma ọ bụ ị mere ihe dịka isi ike ụdị ahụ dị iche iche a tara gị ma ị lụrụ ọgụ e, etu e si wee gbuo gị dị ma otu i si gbuo mmadụ na ị na-echefu echefu n'ụwa o nwe ofu ị ga-esi nwere anyị ah ihe m nwere ike icheta wụ nwanne m nke tọrọ m nke nwoke enwere ihe ọ- enwere ihe ọ kụrụ m ihe ee ee ada m echefu ada m echefu ihe ahụ ọ kụrụ m nna m alọhuo is- that is- nna m chọrọ chọrọ igbu ya ehihie ahụ nke ahụ ana m echefu echefu ị na-echefu nke ahụ echefu ọkpọzọ biko ekunume aha m onwe m wụkwa Frederick Chukwuofoma ndị mmadụ ma m na ebe niile n'ụwa niile ka Fred Bright awụ m onye iberibe nwa ọrụ ọzọ anyị na-arụ nkweri ka nkwugheri ekwugheri akwụ ụgwọ okwe na-azụ ụmụazị niile enyekwa nne na nna wee na-enwetago ọka isi eme hmm. igbo dị ndụ nweghị ihe na-eme igbo anyị ga-asụ ya na-aga n'ụdị pụrụ iche ndewo nwanne m awụ m onye Enugu onye Anịnri onye Oduma Ezinatọ Ọhọfịa Oduma Anịnri local gọọmenti
na ngalaba ngalaba Enugu steeti yes yes ahụ ha si igbo eh. ndewo mana ị bịa eh. eh. ị bịara ama egwuregwu ka m jụgodi gị kedu ofu ihe mere gị mgbe ị dị ntakịrị na ị na-echefu echefu n'ụwa a ihe dịka ọ dịka maybe ọ dịka mgbe mgbe eh, mawagora ite ndị a. maybe ọ dịka mgbe ahụ ị nọ ihe dịka afọ iri ma afọ iri iri na ise ma afọ iri na iri abụọ ịdị ntakịrị ụmụ nwatakịrị gị na ya na-anọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ ga-esi mgbe ọbụla ya chọọ gị sị m ga-egbu gị ili m ga-egbu a na-ejighị na-ejighị na ofu ụbọchị ma apụsị ego na ya si ụnụ gbasie mgba nwatakịrị atụtụrụ gị kụọ ihe tinka kụrụ pan ọwụwa ofu onye mana kedu ihe ị ga-echeta kedu ihe o mego gị mbụ o mego ejima ka ahụ
ebela akwa ebela akwa ebela akwa ebela akwa ama m ejiji ebela akwa ncheta ụmụazị ya mere ụbọchị e ha kụ m ihe tinka na-akụ pan gburu gị ili ejere m akwụkwọ o jiri m aba izu ụka ofu tupu m onwe m jekwa ụlọ akwụkwọ ọzọ eh, otu izu ụka ka ị nọ na ụlọ zugodi ike igbu ile ejima na bụ otu m
tụọrọ gị ụtọ ọkpụkpụ eh? atụrụ gị ụtọ ọkpụkpụ ya wu na ego ka eji enwe ya maka Chineke aka m ịba karịa ibe eto na ụmụ ihe ụmụ ihe nọsị ya ezigbo aha m bụ Linc Edochie
Linc Edochie kedu ngalaba na ọnụmara n'okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo abụ m onye Anambra n'ala Igbo
ee mpaghara ebe na Anambra n'ala Igbo
abụ m onye Akamanatọ na Ezinifite Nteje
onye Akamanatọ n'Ezinifite Nteje aka m na eweliwe ịma nwa nwafọ nwafọ isikwu atọ o nwere ka e ji akpọ ya
chefu n'ụwa ma ọ bụ ị gara akwụkwọ ụmụazị gbuo gị ili ma ọ kwa na o nwere ndị i gburu ili ma ụmụ ihe ahụ ka ị na-echefu echefu n'ụwa chetata ofu hmm, e nwere ofu onye anyị banyere ka anyị gaga kụọ bọọlụ nye nwafe ilu onye onye kasị agba Onye- onye ọ bụ ya na-elekọta anyị anya sị jee ka ije jee gbaa m je ka nwa nwoke kpọrọ m ọkpa n'elu ana na ikuku tọgbọ na ana ọ bụrụkwanụ na anyị meri nke a gbara ụbọchị afụ mana m lọọ ụkwụ nwantịntị mesie kunyiri sị nna biko na m amarọ m ibu m n'obi m na-afụ m na nlọ mana ụbọchị ọzọ i si otu a na-abịa m esi otu a na-aga ka m chara gị ka udo chịa udo dị ọ bụ sọsọ ife taa n'anyasị ka ọ bụla anwụ ndewo ee ọzọ dị ka ibe ya ọ ga-amasị m ịjụzi gị nke a ike Ụzọchukwu Okwuolisa bụ afa m Ụzọchukwu Okwuolisa kedu ọnụmara na ngalaba n'okpuru ọchịchị n'ala igbo
esi m Nnewi nke dị na Anambra mpaghara Anambra nke dị n'ime obodo ukwu a na-akpọ Naijiria. Kedu ọnụmara ebe i si na Nnewi?
Akaboezem dị n'ime Uruagụ. Uruagụ wee dịzie n'ime Nnewi n'onwe ya. N'ime Nnewi n'onwe ya. Emem o nwere otu ihe mere mgbe ị dị ntakịrị na ị na-echefu echefu n'ụwa a. Kedu ihe ọ?
hmm. ehi nje manya aka na ite ofe eh? wee gụrụ azụ onye fụrụ anụ azụ okporoko mba ọha okporoko na mangala taa amahọ m na a fụrụ m nke mbụ ụwa na-elu na-efi ofe sụwa ụfụfụ o luo na anyasị a chọpụta a jụọ onye kwu egwu ekweghọ m wee kwuo na ọ mụ riri nna m o wee sị na ife me nụ wụ na ofe m na-eji ri ụtara anyasị n'ọ nya ka m lachalụ n'ụtụtụ so ndị ọzọ na-esuru ụtara n'ofe emeri m ụtara nke m ọ sị m na-ata ya etu ahụ o luzie n'afọ ya na ofe ahụ lacha n'ụtụtụ jee gbakọ malụziere ka ụtara ya dị ya tara ya na ofe igbo igbo anyị na nna igwu ka nọ taa anyị garakwa na ama egwuregwu otu a ka e si wetara unu ihe na-eme ụlọ nne kee ka i mere adị m mma biko kee aha gị nwaanyị ọma aha m bụ adaeze adaeze onye nzeribe adaeze nzeribe ee eh, ndewo dozigodu ihu gị ka ihe onyonyo nweta ihu gị ọfụma ka ị mara mma nwaanyị ee eh, ka m jụkọrọ gị kee mpaghara na ngalaba na ọnụmara i si n'ala Igbo esi m Imo steeti Ikeduru ebee na Ikeduru ka i si Ụzọagba Ụzọagba ebee na Ụzọagba Umuehihie two ebee Umuehihie two nke dị n'Ụzọagba nke dị na Ikeduru na ngalaba Imo steeti Naijiria kedu otu ihe mere mgbe ị dị ntakịrị na ị na-echefu echefu n'ụwa a. Me- me- ma ọ bụ o nwee nwatakịrị ị rụrụ aka n'anya chee na ị ga-egbuli ya mgbe e ji hapụzi unu sị ka unu mgbe a na-eji gị na-eji gị na-ebi ga mgbe a bịa hapụzi unu sị ka unu lụọ ọgụ a hapụziri gị nwatakịrị nwatakịrị gbuo gị pieces kedu kedu ka- O nwe onye gị gbufu m ah, onye na-egbufu m mba m. ọ dịghị egbufu gị Eh, eh. Ngwa, cheta ofu ihe mere na-echefu echefu mgbe ị dị ntakịrị m echeta ọ mpa m ọ gwara m sị kwenwere elu ebe a enyi mala

ndewonu ama egwuregwu ka anyị nọ Anambra nnọọ aha m bụ Sky Plus anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene
aha m humble Mr. Dust Godwin Ugochukwu Nwanesi aha gị a tokwara ogologo biko ị wụ onye ngalaba ebe n'ala Igbo A m bụ onye Amandugba in Isu Local Gọọmenti. Dị n'ebe kee mpaghara steeti o si. Ọ nọ Isu Local Gọọmenti were a part of former Orlu. Ị na-asụzi i jizi i jizi bekee na-akọwaziri anyị Igbo e were Igbo kọwara anyị bekee. Ah, ah, Isu Local Gọọmenti wụ ofu ngalaba na Orlu na o- ochie Orlu province. nọ na Imo steeti ehe nọ n'Imo steeti mgbe ị na-eto ewere m na ị gara nke a na-akpọ ọta akara ọ kwa ya mm, ya agara m ọta akara biko ka m jigodi gị ka m jigodi gị o nwere ofu otu otu ihe mere mgbe ị dị ntakịrị niile echefu echefu n'ụwa a kedu ihe ọ otu mgbe mgbe m wụ nwatakịrị e nwere eshi m gara late m gaa late ị ga akwụkwọ n'oge m gaa akwụkwọ agaghị m n'oge so mgbe m garuru agaghị m akwụkwọ n'oge ya wụrụ na onye nkụzi anyị achọọ ịkụ m ihe m gbalaga so ụmụ skuulu niile achụrụ m chụrụ m chụrụ m chụwaruo m be anyị n'ụlọ anyị mgbe ọ chụwaruru ụlọ anyị mụ na nwanne m nke obere achụwakwa ndị skuulu chụwakwa ha chụtara ha ncha na ewere ihe kụwa eh, ha ha ncha agbalaga unu ba ha ọgụ unu kwe kwe ha ọgụ ọ dị ka n'ụlọ unu a mụrụ ndị agha ndị agha mgbe ahụ
ọ sọsọ mụ na nwanne m nke obere ee, nke m tọrọ mere ihe a skuul niile chụọ ha ha ncha agbalaga
ndewonu unu anụ ka ichie si wee kwuo n'olu ya aha m bụ chinenye chinenye iwe onye ebe na ngalaba ala igbo abụ m onye anambra steeti ebe na anambra steeti ka i si

o nwere ofu m chetere o nwere ofu m chetere m mere maka mgbe m nọ obere ntakịrị akwụkwọ onye nkụzi m pịara m ụtarị ọ pịara m ụtarị ahụ rie nne so m ebesịa akwa m becha akwa o luo n'echi ya m bịara akwụkwọ onye nkụzi anyị ahụ bụ mkpụrụ aịza ka ọ na-apịawa anyị ọ bịa were mkpụrụ aịza pịa anyị na ntị m bịa akwụkwọ ka echi ya fotere werekwa mkpụrụ aịza ahụ ọ pịara m ka ọ nọdụ because ọ kawago nka gaa werekwa mkpụrụ aịza ahụ pịagwara ya na ntị ị gaa pịagwara ya na ntị ihe mechaziri mezie Hmm. emechara ha mgbe m pịasara ya ụtarị ahụ gbapụ ọ bịa bịa kọsara nne na nna m ha tikwere m ee ha tiri m jaja so sisi m bido ụbọsị ahụ gaba emekwatakwa m ihe dị otu ahụ ọzọ ndewo nwaanyị maka ịkwa ahụ ha gwa ha ọzọ ọ chinenye Chinenye Chinenye ndewo ee afa m bụ Prince Ikechukwu Chukwubueze aka King Jaja aka oke osisi na-amị ego na Shanghai aka nwa na-ayọ eze na Eziagụ ọgwụgo ọgwụla ọgwụgo oke osisi na-amị ego yes yes awụghị asụsụ Igbo otu a ndewo kedu ihe ị naghị echefu echefu mere gị mgbe ị dị ntakịrị o nwere ofu ihe ị naghị echefu echefu ị ga-echefu n'elu ụwa mere gị mgbe ị dị ntakịrị kedu ihe ọ
ihe m naha echefu echefu mere oge m dị ntakịrị o hikakwa mana ihe dịka osikapa sọsọ mbọsị ụka ka anyị na-eri ya anaghị m echefu ya echefu and anyị na-enwegide obi aṅụrị nwegide obi aṅụrị nwegide obi aṅụrị ka ihe na-atọ anyị ụtọ na ihe niile mechegodu na mbọsị ụka na anyị ga-eri osipaka Ọzọ bụkwazi na akwa m niile kachagodu na m ga na-enwe olileanya na mbọsị ekeresimesi ruo na m ga-eyi akwa ọhụrụ Ọ nke a meghị echefu ya echefu igbo wụ igbo kwuola ka ya ka afa m bụ maazị nzube igbanugo nke e ji igwe mba na wee mara maazị nzube igbanugo Igbanugo. N- eh, biko kedu mpaghara na ọnụmara i si n'ala igbo Um, awụ m onye ebe a na-akpọ Ọzụbụlụ na Ekwusigo nke dị n'ime Anambra na Naịjirịa
ndewo mgbe ị na-eto ntakịrị e, mgbe ị na-eto mgbe ị na-eto ị dị ntakịrị na-eto adịghị o were m anya ị gara nke a na-akpọ ọta akara n'ala Igbo agara m ọta akara KG um,

Em, ihe mere bụ na n'eziokwu eziokwu ụdị ihe ahụ emere na ndụ mana ihe m agaghị echefu echefu bụ mbọsị m sị na m agaghị echu mmiri wee jee akwụkwọ nne m wee kpọọ m dịka m- eh, nne si akpọ nwa ya Anyị ghọ- yọ- ghọọ m a- yọ- yọọ m ayọ na m bịa ka m buru ihe m ji eje ekute mmiri ka m je kute mmiri nna ka m huruzi ana ka m buru isi na adị na nwaanyị a wee eh, maa m ụla ụla ahụ ọ ma m ka m na-elota elu tata na efube nye elufu
anabala nnụ aha m bụ Sky Plus anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene
Chikwado onye ka ị na-aza? Chikwado Chukwunaanụ. Chikwado Chukwunaanụ. Ke ọnụmara i si na ngalaba ala Igbo n'Ọsụmenyi ke mpaghara? Esi m from Odikpi village.
From awụghị asụsụ Igbo? Na Odikpi village. I si na Odikpi village? Hmm. Nke dị na?
Ọsụmenyi. Dị na? Nnewi South. Dị na? Nnewi South. Dị na ebe kwanụ?
Anambra steeti.
Ndewo.
Dịka o siri omenala ya, o were m anya na ị gara ọta akara mgbe ị dị ntakịrị. Hmm, ya ahụ asụ Igbo agara m ọta akara ị gara ọta akara ndewo kedu ofu ihe ị na-echefu echefu mere gị mgbe ị dị ntakịrị ofu ihe na-echefu echefu ofu ihe m na-enweghị ike ichefu echefu bụ ụbọchị mụ na ọgbọ m gbara mgba na be anyị anaghị m eme ya nchefu ọ tụchachana m n'ala azụ m eruchana ala ndị mmadụ na-akụ aka mụnwa wee higharịa dịka buusu nwamba wee bugharịa ya ozugbo tụọ ya n'ala ndị mmadụ ebe a kụwakwara m aka so ya bụ ihe m na-enweghị ike ichefu echefu na ndụ na-echefu echefu eh, aha m bụ maazị Bruno Iwuoha onye ihe ejiri mara m bụ ihe m na-arụ na-etinye nri na ọnụ ụmụ m na ezinụlọ m wụ ime ihe egwuregwu ihe onyonyo ee, ya na ịgbagharịkwa chọọ ebe a ga-ayọ ayịyọ nna biko enwere ka ị ga-enyeta anyị ya wụrụ ka m ga-ewetara gị ewetara gị ka ọrụ aka ihe ọbụla ọbụla A- a- a- otu na otu ọbụla enwere ihe kanụ na-achọ n'obi njin a ga-ewetarịrị ihe a ga-eji zụ ụmụaka ngwa
ndewo m chọrọ ịjụkwa gị otu ị na ugbu a achọghị m ịjụ afọ ole ị dị ugbu a mana otu ị na ugbu a kedu ihe ọ ga-adị gị ka ọ wụrụ na a sị na a tụgharịkwa mgbe na ị ga-like ịgbanwe na ndụ nke gịnwa eh, ma ọ bụ ihe dị ka Ụmụ ihe mere ihe adịghị mma mgbe gara aga wụ ihe na-ewute gị rute taa makwa na o nwe ihe o mebiri gị na ndụ kedu ihe bụ ihe ọ wụ a sị na a sị na a na-amụgharị na a na-alọgharị ụwa ọzọ ị ga-achọ ka ị gbanwee n'ime ndụ gị ee ịgwa gị eziokwu ọ dịghị ọtụtụ mana ihe m ga-ekwu m ga-echeta m ga-ekwu wụ ihe na-ewutekarị m ugbu a wụ ọnwụ mmadụ Karịchaa, ọnwụ nne m na nna m. Karịchaa, nna m. Maka na nna m wụ onye gbara mbọ, gbaa mbọ, gbasie ya ike ịmụta nwoke. Bịa ruo mgbe ọ mụrụ m, ihe nọ n'ọnụ ya mgbe ọ- mgbe ọbụla wụ Chukwu nna dokwuo ya ndụ ka m too. waa akwa e nwere omenala ụlọ anyị a na-akpọ ịwa akwa ka ịwa akwa ya wụrụ na i tozuole n'ihu nna gị nke a mezuru chineke zara ekpere nke ahụ mana ihe ọzọ wụ ihe nọ n'obi m mgbe ahụ dịka nwa okorobịa na-eto eto wụ chineke meere m ebere ka m zụta ụgbọala were gbanwuo nke m na-akpọ elekịrịja ụgbọala merenụ ochie nna m na-agba mana ihe ahụ emezughị ihe ahụ emezughị Eh, so eh, ọ ihe ọzọ m ga-echeta na-ewutezi m maka bịa hakwa wụrụ ịnọrọ n'ihu nna m lụọ nwaanyị anọrọ m n'ihu ya lụọ nwaanyị mana anọ m n'ihu ya lụọ nwaanyị bụ na ah, mana amụtaghị m ụmụ tupu ya ahapụ m ihe dị otu a wụ ihe na-ewute m wụ ihe a ga-asị mmadụ lọ ụwa ọzọ i nwee ikikere ịyọ Chineke ka o mezuore gị ihe dị otu a dịka m na-ayọ ugbu a nwa m nwoke ọpara m na-anọkọ ugbu a ya sị m ee papa na ọ dịkwa ka a sị ya emewe na ihe dị otu a ma ọ ya emewe na ihe dị otu a ka ya wetakwara ihe dị otu a mere m ihe dị otu a
aha m wụ Obiọma Esike Obiọma Esike kee ọnụma na ngalaba na okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo
awụ m onye Ụga nke dị n'ime Agụata na Anambra steeti ebee na Ụga ka i si um, maka ụmụnne gị na-ele gị n'ama egwuregwu ha mara na nna ha dara ya ma nwanne ha dara ma o nwetara ya na-ajụ ya gaa n'ihu ebee na Ụga ka i si um, awụ m onye Ụmụoru ebee na Ụmụoru um, awụ m onye Ụmụọrị onye Ụmụọrị cheta ọzọ chetara m ọzọ chetara ọzọ mere na ndụ gị niile echefu echefu ofu m enweghị ike ime nchefu n'elu ụwa a wụ nne m jewere ọrụ nwanne m nke m tọrọ mmadụ naabọ wee tọ ihe ọdụdọ wee na-adọ ya and na ọ sọsọ mụnwa wụ okenye nọ n'ụlọ that's m na-agba agba na-anyụ anyụ because ama m ihe m ga-eme Hey! so ọzọ dị ka ibe ya bụ mgbe anyị na-aga akwụkwọ ana m edewere m ahụ na m nwe oke ike na m na-etite ọkpọ ee, ofu nwata akwụkwọ a- a- anyị ka batacha n'ụlọ akwụkwọ ọfụụ so amaghị m- anyị amaghị ife a na-alụ amaghịkwa m ife a na-alụ o so e nwere ofu nwata so ahụ ha si Igbo ewo adakwala m ya abi abi ya wụ mgbe ahụ mm, ya wụ nwata akwụkwọ ya na-ejiere mụ na ya ya na-ejiere mụ na ya m were tibe ya tibe ya tibe ya tipịa ya tipịa ya dege ma n'anya ma amaghị m na n'ụlọ akwụkwọ na a na-enwe ndị karịrị ibe ha mgbe mgbe mgbe ọ na-akụ elekere elekere elekere iri na abụọ nke ehihie a kụọnụ bel sị onye ọ na-apụta n'ama egwuregwu oke adana m ya kwansị niile a na-eri ha na ahụ ya nsị niile a nri ga ha ahụ gị ya

e nwere ụbọchị ahụ n'ọnụ nwayọọ na anyị abịakwa n'ama egwuregwu ahụ nwanne ya wụrụ ya wụrụ ụka ya na-ejie asị m na ya ngwa anyị kpọtụwazie ya ịmagonu nle anya ihe niile chiri anụ enweghị atụtanwụghịzi m ya mbọ ya egbugide m o nyere m o nyere m ma ji na aja ya enweghị ihe onye m da dị na na nri eriri masị aka ahụ kwa nrute ugbu a ikwetezie na ekwetekwere ndị adị na mmiri ọkụ na-egbu mbe aha m bụ maazị Charles Nwachukwu maazị Charles Nwachukwu kee ọnụmara na ngalaba n'okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo m bụ onye Eziama Ntigha Isiala Ngwa North Abia steeti Eziama Ntigha Isiala Ngwa North Abia steeti ị bịa n'ama egwuregwu ọ dị mma nwa amadi ihe m aga echefu bụ oge m nọ ụlọ akwụkwọ ọta akara o nwere nwa agbọghọ a na-akpọ Abigail m gbara aka ntị aka atọ m hichiri na ntị ya onye isi ụlọ akwụkwọ anyị pịara m akpụkpọ ụbọchị ahụ mamịrị apụta m na ihe nwoke m kemgbe ahụ echefubeghị m ya Ihe echefu echefu.
aha m bụ Chinyere Ọna Chinyere Ọna kee ngalaba na ọnụmara na okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo
esi m na obodo a na-akpọ ụmụndụ ọ nọkwa na ebe a na-akpọ udenu nọkwa na enugu steeti na naijiria udenu ndewo ka mgbe ahụ ị na-eto o nwe ofu ihe mere na ndụ gị mgbe ị na-eto ma ọ bụ ka gị na mmadụ si okwu egbuo gị ili makwa nke si gbuo mmadụ ili otu mkpụrụ ihe mere na mgbe ị dị ntakịrị ị na-echefu echefu kee ihe ọ
ana m echefu ụbọchị nna m nwụrụ otu ihe mere mgbe m dị obere m anaghị echefu ụbọchị nna m nwụrụ ana m echefu echefu ị na-echefu echefu o oh, nna gị anwụọla mpa m anwụọkwala mpa m ka nwụrụ anwụ ya mpa m ga-awụ nna gị ga-ejide mpa m n'ọnụ ụzọ ma ọ batawa enye ya ego fọ eh, n'ihi na ọ bịa n'oge eh, afa m bụ ezeafụlukwe chukwuma ezeafụlukwe chukwuma kedu ọnụmara na ngalaba n'okpuru ọchịchị i si n'ala igbo eh, esi m n'okpuru ọchịchị agụata anambra m wụ onye ụmụchu ala nsọ onye ugwuakwụ onye ugwuakwụ amaba ụmụnna m bụ amaba amaba ugwuakwụ ụmụchu ị bịa n'ama egwuregwu ee ihe a mere m ebe o mere wụ n'ikwu nne m ikwu nne m ka ihe a mere ikwu nne m wụ okpuru ọchịchị delta o nwere nwatakịrị oge ọwụna ọ na-anụta ọgụ ma nnegide ofu ụbọchị nsị mba na onye a na mụ na ya ga-anụ ọgụ taa ka a mara kene mbe na mbe nke bụ oke ah, mana mm, eme echefu echefu ihe nwa a mere m wee maburu m tụị n'ọvịa
iwe ekwetego na ihe emeela gị m kweta mana o mesịara nkwadogide kwagide kwagide ofu ụbọchị njekwuruzie ya ya wee sị mba na nke a nwere o nwere ife mama ikwu nne m na-agwa m mama nnukwu m ọ sị m na asọ na nwa agụ ada ata avịa ee m lotara na asọ na nwa agụ ata avịa ọ bịa n'obi nsị mba na mụ na nwa a ga-eme ife taa nje chiri ya n'ụzọ ka ọ na-anata mmiri na-anata mmiri mmetụ ya aka ọgụ ebido tupu ọ na-akwadosi ọgụ eburugo m ya tụọ n'ala were aja wee tisi ya n'ọnụ aka na nlote ọgụ a na-agba egwu ruo taa and anyị niile etogo ọfụma ọ na-enye m nnukwu nsọpụrụ pụrụ iche o nyerọzị m ohere ka mụ na ya nụkwa ọzọ ọ mụwa nụrụ ya